agwara m unu agwa leweni leweni hụrụ moto ohi n'ebe gbuo leweni ya anyị ji ebi agbuo adị ndị nọ ya n'ime adịkwana driver na-eji anya ya nị lewe gbuo mgbe anyị abala abala mgbe lewe anya lewe anya lewe anya lehụrụ ya lewe lewe adị driver nọ ya nị o driver anọghị ya nị ma agwa unu si andị ga nwere ha emenweghị lewe lewe gbuo ọ kwatara m ihu werule ọ na-afụwa gbuo ọ na-afụwa gbuo ma gwa unu ma gwa unu si hụ adịkwa lewe lele legwe legwe olilolo olilolo hụ adịkwa onye nyawa ya nne adịkwa onye nyawa ahụ e. nna leweda anya lewa adịna onye m gwawo lekwa anya ga ga-akpọgbuo m alobama ee alobama lewe lewe nna jiri nwayọọ jiri nwayọọ hụ ị ma sị hụ ị gbaa gbuo adịdị onye nọ n'ime gị ma m hụ ị nyawa jiri nwayọọ ei leweni leweni leweni

le ọ kwọdị m eje Walmart gbuo hụ ọ kwọdị mgbe eji agaje gbuo ọ wụdịla Walmart ọ kwọ m agaje nwe Chileke m ee oyibo arụgbudala onwe hi o arụgbudala ha onwe hi eo eo bekee wụ agbara lele lele lele lele lele lele lewe dị n'anya lewe dị n'anya lewe dị anya lewe leweni leweni eo ọ machakpa ebe ọ gaje o ọ marachakpala ebe ọ gaje hụ okwute ochila agawa gbuo lee otu o si agawa adị ka o ji ike atọnụwa steering ọ dị ka ọ mara sị ya mee ya ji ike megbuo ya akpụ ike kpogbuo m ihe otu o si emenwu ya

erutedila m ebe m la-afụ hweke hmm. ihe mkpọtụ ndị oyibo na-eji eme hwekehi emela ihe a gbuo mee ihe ee bịa kpọọ ya kpọọ ya nwa otu ahụ pụta marala m sị ọ wụ agbara agbara agbara nyawa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara nyawa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara nyawa ahụ ahụọ m ga-ahụ agbara nyawa ahụọ m ga-ahụọ ahụọ m ga-ahụọ agbara nyawa ihe ahụọ m ga-ahụ lene gị lene gị but ị mara sị anyị wụ Mbaise ama ahụọkwana m gị ahụọ m gị du ọwụsa anyị ọwụcha ahụ niile anyị hụrụ ka anyị ga-ekwudechani but agbara nyawa ahụ gbuo ahụọ m ga-ahụ akpọla ihe ya gbuo driverless moto chefukwana sị anyị amarakwala sị agbara nyawa ahụ lewe na agbara ee ee ee ihe agbara nyawa moto ga-agwa mgbe osadị onye nyawa moto oke hụeke ma oke na-awaji otu oke ee lewe n'anya lewe anya ọ makwa ihe otu o ji la-esokwe bọọsụ ọhị azụ na-esokwu ya azụ ọ mara sị gbuo ya gbachiri ụkwụ o nwe ike gbuo o nwere ike kpọgbuo mmadụ ya gwala m sị anọ m six minutes to ebe m gaje eje m na Walmart nga ahụ ọ gwala m sị enwere m six minutes lewe hụrụ otu o ji hụrụ otu o ji lọọ n'akụkụ bọọsụ ọhị ọhụ ọ kwa bọọsụ ọha ahụ ahụ hụrụ otu o si gbu gbuhie hụrụ otu o si gbuhie gbuhiere bọọsụ ọhị ọhụ ọ kwa bọọsụ ọha ahụ o ọhụ ọ kwa bọọsụ ọha ahụ a eo eo ọ jụọdị m egwu m ga-ekọni adị na abụ igbo abụ igbo enwere ehi agara m ịsị unu tiri m abụ igbo kala afụkwala ka egbu o onye jụọ m egbu m ga-ekpọni lekwe ịhụ ọ gara jụọ m eriwedile m anọdị m 5 minutes anọdị m 5 minutes anaghị dị m eru ee ee ee ee nwee ka ị gafe jekwe na ị ga-efekwe n'oke speed ahụ a ị ga-efekwe n'oke speed ahụ a ma akpọrọ kewa egwu ị ga-efekwe n'oke speed jiri dị nwayọọ jiri nwayọọ jiri nwayọọ jiri nwayọọ anyị eru elewe nnọọ ị hụla adịghị onye nọ o tichekwere ma car seat ụmụntakịrị ma nwatakịrị gị chọrọ ịkpọrọ nwatakịrị gị bụ ịhụ ogogbo tikwere car seat nga ahụ oche ụmụntakịrị na a na-eji akwọ na ụmụntakịrị na moto leweni ihe ebe ọ gara agbachekwe adị hepụ m n'idiri asị m hapụkwala ihe hepụ ma elechakwa n'onwe ka unu mee nwa agbara ka unu tiri na moto sị ya kwagharịwa mmadụ ya la-akwagharị m leweni agba ụmụ mmụọ na ihe ụmụ mmụọ nyawa moto ụmụ mmụọ ụlọ nyagbudala ọ wụrụ na moto anyị were ụmụ mmụọ ka anyị la la la na naijiria anyị ewere ya la-egbu mmadụ ibe anyị ndị ka ewere na ụmụ mmụọ ka ehi na-anya moto lewe n'otu e ji bụrụ ụmụ mmụọ lewe o gbuhiele o gbuhiele ọ gaji ọ gaji aka n'igbo lewe ọ matụlọ n'isi ebe ehi ị hụla ya ị hụla ya lekwe ihe ụmụ mmụọ mewe lekwe ihe ụmụ mmụọ mewe anaghị eu ụmụ mmụọ ụmụ mmụọ lewe ha ụmụ mmụọ mewe lewe lewe lewe ha ụmụ mmụọ mewe ya ya were kwe ihe ekwekwa gị sị lekwe ebe ya gaji lekwekwe ịna ha ikpe eru agbadịla aka agbadịla ehe lekwedị ọnọdụ ọdụ ọkụ ka anyị nọ kwụsịdị kwụsịdị ihe ọgwụka ihe nkwa nne ya agwakwala m si anyị fụlakwala n'ọkụ anyị fụla n'ọkụ ya ejikwe m jikwecha ihu o jikwele m ebe m nọ ihu hụrụ otu moto ndị ke ọzọ ji abịawa

moto ke ịnya ala ahụ e. ee anyị erudala anyị erula ịhụ ọ ga-achọwa ịkwụsị m gboo lewe leweni leweni anyị e- e- anyị erudala ịhụ ọ ga-atụ ebe ọ gara ịkwụsị m gboo lewe leweni ya leweni ya lewe ya ọ ga-atụ ebe ọ ga-ịkwụsị m nne ọ matụkwala ebe ọ ga-ịkwụsị m nne ihe ogbuhiele ogbuhiele ogbuhiele wụrụ aja ịnwụ dala uru aja ọ makwasị ọ ya ji kwụsịkwa m n'ihu shọpụ o lewekwu ya gboo lewe ebe o ji gboo lewe lewe ebe o ji kwụsị m gboo lewe lehere nga o ji kwụsị m nne eo uru aja ihe omenwe ihe omenwe nwa ọ ga-atụwa ebe ọ ga-ịkwụsị m nne o

o jewele o jewele ọ ga igbe ọ ga ijewe gboo lewe lewe n'anya lewe n'anya lewe ya mmụọ lewe mmụọ anya alagawa mmụọ anya alagawa dịka onye na ya n'ime ọ lawala